nwanne m gedo m ntị n'ọnụ na ọ mụwa wụ akụ nwa okwu okwu ọzọ bụla na akpụ na-eri akpụ nkọrọ ọ mụ bịara ọ bụrọ nwa be m bịara nwanne ị fụrụ a na-ezi gị ozi ọbụla a na-ezi gị na nke ikpeazụ a kaba arụ ka ị mara ihe wu na o nwere ihe a na-akpọ ọdịnala be unu a na nya bụ ọdịnala be unu afụ na-arụsi ọrụ ike mere eji wee na-asị na nkụ dị na mba na-eghere mba nri nwanne ekwena ka onye ozizi ọbụla whether na ọ wụ na usoro omenala ka ọ bụ na usoro ndị ụka ekwena ka fa dufie gị ka ị hapụzi ịma ihe wu ọdịnala be unu dịbalụ gboo gboo maka na ọ jọgburu onwe ya ma sigbuo nkakwụ n'isi na mmadụ ga-apụta na nke ikpeazụ a a na-agwa ya maka ọdịnala be fa ọ nọrọ ebe ọ nọ na-akọwa na ọbara nwa meri asachago ife ndị a niile kpochapụ ya therefore na nya bụ ọdịnala be fa afụ na ọ narọzi arụ ọrụ nwanne mana ọ naanị ijiji ntị ike na-eso ozu ana n'inyi nwanne iji wee maa atụ n'obodo m ọ bụrụ na amụọ mmadụ ọ bụla ejima emekata ejima ya ahụ gbabiri nwụọ ejima nke ọzọ dị ndụ ama nnọ mbọsị a ga-eni ejima ya ma efọzikwa na ejima pụta jee na-atụ aka ebe a ga-eni ejima ibe ye nwanne adakụ ịdị ife ahụ akụ ka esi eme ihe bụ ọ bụrụ na ejima nwụọ ejima nke afụ dị ndụ ama nnọ mbọsị a ga-eli ejima ya and ọ dịka mmadụ ọ dịka mmadụ nụ ya mgbe afụ na-egota nwa bebi rọba ọ bụrụ na egota nya bụ nwa bebi rọba afụ fekwuo otu ife ma ọ bụ nke ọzọ ọ bụrụ na ha godobe ife ndị ahụ ha ga-agodo akpọnye afa nya wụ ejima nke ahụ dị ndụ nwanne ọ bụrụ na emesịa ya ewere nwa bebi afụ toiri onye nke nwụrụ anwụ n'ime akpati afụ wee jee nie ya ọ nyanwa na-akpata na ụfọdụ ejima ga-anwụọ ejima nke ọzọ ma dị ndụ ma bichasịa ndụ ma kaa nka mana mgbe ọbụla ị fụrụ ejima nwụọrụ a na-agwa ejima nke ọzọ ihe gbasara ejima ahụ ọ bụ ọ na-asị na ọbara nwa meri asachago ife ndị ahụ n'elu obe nwanne mara amarụ na ejima afụ akwụrụgo batrị ya and ọ ma nte aka ejima nke afụ nwụrụ anwụ ọ nọ mbọsị a na-eni ya ga-abịakwa bịa dọkpụrụ nyanwa ndị dị ndụ nwanne o wee bụrụ ife mwute na nke ikpeazụ a ọ bụrụ na a na-ezi gị ozi dị aṅaa whether ma ị na-eje ụka ma ị na-eme omenala nwanne akachina ntị kaba arụ ka ị marịkene ihe wu omenala be unu maka na ọdịbendị ka na-arụsi ọrụ ike akwụkwọ nsọ ị na-agụ agụ wee mee ka ị marụ gụ were nke siza nye siza ma werụkwa nke chukwu nye chukwu ọ gwụkwọ ka ọ ra m n'ọnụ o were okwu nwa nke mmadụ wee mere ife